Téann siad i dtreo áirithe, fágann siad nuair a bhíonn siad lán, agus níl aon teorainn acu leis an líon daoine ar féidir leo brú isteach. 'Sé an bealach áitiúil chun taisteal a dhéanamh i Meiriceá Láir. Stop an Colectivo i Santa Elena agus ansin turas tapa tuk-tuk a bhí ann go Flores.

Tá mé ag fanacht i mBrú na hÓige arís darb ainm La Terraza agus seo é mo sheomra. Tá sé bunúsach ach ceart go leor. Tá seomra folctha sall ansin so tá sé sa seomra, gach rud ceart go leor. Tá sé ag stealladh báistí inniu faraor so agus tá sé cheana féin a trí a chlog so. Thóg sé an-chuid ama actually chun teacht anseo agus seiceáil isteach, gach rud. Anois caithfidh mé airgead a fháil, ceapaim go bhfuil ATM amháin ar an oileán seo so seiceálfaidh mé sin amach. Bia a fháil toisc go bhfuil ocras an domhain orm anois agus caithfidh mé turas a chur in áirithe i gcomhair Tikal amárach. Sin an príomhrud a dhéanann daoine anseo i Flores. Is féidir leat é a chur in áirithe tríd an Brú na hÓige ceapaim chomh maith ach anseo, Labhraítear Spáinnis amháin agus níl mo chuid Spáinnise chomh chomh maith agus ba mhaith liom a bheith cinnte go bhfuil mé ag dul i gcomhair éirí na gréine mar deirtear go bhfuil sé sin an ceann is fearr sroiseann tú an páirc náisiúnta a ceathair a chlog ar maidin so b'fhéidir go siúlfaidh mé timpeall agus cífidh mé toisc go bhfuil an áit seo an-chiúin b'fhéidir go mbeadh sé níos fearr dul le turas nó comhlacht eile, níl fhios agam. Bhuel, tá Tikal curtha in áirithe agam i gcomhair amárach. Bhí sé fíordheacair chun éirí na gréine é féin a fheiceáil. Bhí sé thart ar dhá chéad euro. Tá mé ag dul cóngarach don éirí na gréine so b'fhéidir go bhfeicfidh mé rud éigin. So tá mé ag. fágáil anseo Flores amárach ag leathuair tar éis a ceathair ar maidin, so beidh oíche luath agam. Tá sé, cheana féin, tá sé nach mór a sé a chlog anois, so táim chun siúl timpeall beagáinín mar níl an áit feicthe agam go fóill, bhí cúpla jab le déanamh agam, so seo é Flores.

Sin ainm an locha atá timpeall na háite anseo. Tá sé fíordheas anois chun luí na gréine a fheiceáil agus b'fhéidir uachtar reoite a bheith agam. Hmm. Chonaic mé daoine le uachtar reoite agus ansin ba mhaith liom uachtar reoite. So yeah. Dar ndóigh bhuail mé le cara nua ón mBrú na hÓige agus ba é sin deireadh leis an oíche luath a bhí uaim don mhaidin luath.
díobh ar maidin agus fáilte romhaibh roimh Tikal! Tá sé fós an-luath ar maidin, tá sé a seacht a chlog anois agus fuaireamar roinnt caife agus bricfeasta beag ansin. Táimid díreach chun teacht isteach. Ní fhaca mé éirí na gréine ann ach Chonaic mé é ar an slí ansin agus bhí sé go hálainn ar fad ach tosach an-luath don lá a bhí ann. D'éirigh mé ag leathuair tar éis a trí ar maidin so táim tuirseach. Tá treoraí againn inniu agus táim le grúpa agus tá sceitimíní orm anois mar táimid i gcroílár an domhain Máigheach. Seo é áit an-thábhachtach sa chultúr Máigheach. Seo é an.

Táimid i lár na cathrach anois, mar a déarfá, so táimid chun an ceann seo a dhreapadh leis an treoraí anois. Dúirt sé go bhfuil sé ceart go leor agus tá staighre adhmaid taobh thiar so tá sé níos sábháilte agus níl tú ag dul ar na clochanna agus mar sin de so níl tú chun aon rud a scriosadh agus tá sé ard go leor so táim ag tnúth leis an radharc a fheiceáil. Bhí an sibhialtacht seo ar siúl ó 900 roimh Chríost go dtí 900 AD agus ansin bhí meath ar an sibhialtacht anseo. Rud an-deas nach rabhas ag súil leis ná go bhfuil sé leathuair tar éis a hocht anois, so níl sé ró-luath a thuilleadh agus níl sé gnóthach. agus seo an príomh-áit, níl an-chuid daoine timpeall na háite, so níl sé chomh plódaithe ná Chichen Itza nó rud mar sin. Mholfainn an treoraí daoibh toisc go bhfuil an-chuid eolas faoin áit agus tá sé go hiontach chun na héin agus mar sin de a fheiceáil ins na crainn chomh maith, nach bhfeicinn féin, an-shuimiúil ó thaobh an nádúir de chomh maith agus na hainmhithe atá le fáil anseo sa dufair.

Tugtar an t-ainm El Mundo Perdido, nó An Domhan Caillte, ag an áit seo agus tá an-chuid struchtúr ann, tá an-chuid fós a bhfuil clúdaithe sa dufair. So tá sé an-shuimiúil ar fad agus ansin dúirt an treoraí turas dúinn go bhfuil níos mó ná deich míle struchtúr fós ann gan agus tá siad clúdaithe so ní raibh fhios agam go raibh an méid sin ann. Wow, bhuel táim críochnaithe i. dTikal anois agus táim ar ais anseo i Flores agus lá den scoth a bhí ann. Bhí an turas ar siúl ar feadh thart ar deich n-uaire so tá tuirse an domhain orm ach is fiú é ach anois ceapaim go bhfuil sé i bhfad níos déanaí ná mar atá, níl sé ach a ceathair a chlog. Ach tá ocras an domhain orm, tá an dinnéar uaim, so just tá mé ag siúl timpeall na háite, bhíos ag iarraidh rud a eagrú i gcomhair amárach mar tá lá eile fágtha agam anseo i Flores agus níl fhios agam cad a dhéanfaidh mé ach ceapaim go bhfuilim in ann kayak a chur ar cíos agus siúlfaidh mé timpeall beagáinín níos mó mar tá Flores go haoibhinn, ana ana dathúil ar fad.

Bhuel, Dia dhaoibh arís ar maidin ó Flores fliuch, thosaigh sé díreach ag báisteach ansin, bhí sé an-trom ar fad ach tá sé beagáinín níos tirime anois. Tá lá amháin fágtha agam anseo i Flores agus tá mé ag ligint mo scíth. Bhí bricfeasta, bhuel, brunch i ndáiríre, aoibhinn agam sa bhialann sin, sa bhialann gorm, agus Maple y Tocino an t-ainm atá air agus bhí sé den scoth. Agus an radharc! Seo é an radharc ón mbialann so bhí sé sin go haoibhinn ar fad. Inniu tá sé ar intinn agam kayak a chur ar cíos agus beagáinín kayaking a dhéanamh ar an loch seo. Is féidir leat dul go dtí an taobh eile. Deirtear go bhfuil trá ann so yeah tá sé tirim agus tá sé ag éirí te arís inniu so ceapaim gur smaoineamh maith é sin. Táim just ag siúl timpeall na locha anseo ag lorg kayaks mar tá fhios agam go bhfuil siad ar fáil ar cíos, ach ní fhaca mé éinne ar an loch ag déanamh an kayaking, so n'fheadar cad é an scéal leis sin. Ach féachfaidh mé timpeall na háite, cífidh mé cad é an scéal agus ba mhaith liom dul go dtí an taobh sin. Agus chomh maith leis sin tá oileán beag sall ansin, oileán beag, agus tá museum ar an oileán sin, so ba mhaith liom é sin a fheiceáil chomh maith. D'aimsigh mé iad, bhí siad éasca go leor so rachaidh mé isteach anois. Tá sé á dhéanamh agam! Éasca péasca! Tá mé ag dul chuig an oileán sall ansin. Caithfidh mé rámhaíocht a dhéanamh anois toisc go bhfuilim ag bogadh so nílim in ann taifeadadh a dhéanamh ach tá sé seo chomh aoibhinn, an-mhaith chun mo scíth a ligint. Táim tar éis sroicheadh go dtí an chéad spota den lá, an chéad áit, agus seo é a oileán leis an músaem ansin. So tá sé an-bheag, chomh gleoite, sin Flores. Sé Santa Barbara ainm an oileáin seo. Tá 5,700 píosa Máigheach sa mhúsaem seandálaíochta atá anseo.

Lads tá droch nuacht agam. Chaill mé an GoPro. Ní creidim gur tharla sé. Bhíos i measc stoirm agus bhí sé go hainnis ar fad agus bhí an GoPro ag an taobh ag taifeadadh. Oh wow bhí léim iontach ansin. Tá daoine ag léim ón rope. Agus bhíos istigh ag roinnt féir agus bhíos ag iarraidh é a thógáil amach arís toisc go raibh sé saghas dainséarach agus stoirm a bhí ann agus shleamhnaigh sé isteach san uisce. Now táim chun dul ar ais i ndóchas go mbeidh sé fós ann mar tá sé domhain ach níl sé ró-ró-dhomhain toisc go bhfuil sé istigh in roinnt féir ag an bank is dócha so táim chun dul ar ais ansin ach you know what ní hé deireadh an domhain é tá mise ceart go leor bhí an stoirm go hainnis bhí tintreach agus toirneach ann ach is mór an trua é tá súil agam go mbeidh mé in ann na físeáin a thógáil uaidh toisc go raibh na físeáin an taifeadadh thar barr you know tá an áit seo go haoibhinn ach anois tá mé in Jorge's rope swing agus seo an ceann scríbe i gcomhar inniu so tá sé go haoibhinn ar fad. Is áit iontach é chun do scíth a ligint, is féidir leat bia agus beoir agus rud éigint a thógáil anseo agus is féidir leat léimt isteach. Bhuel gach éinne, tá mé nach mór críochnaithe le Flores anois. Faraor ní rabhas in ann an GoPro a aimsiú níos luaithe. Chuaigh mé ar ais go dtí an áit agus bhí. teaghlach ann agus an buachaill beag, bhí buachaill beag ann agus bhí sé ag cabhrú liom ag lorg an GoPro so fair play dó. Bhí na daoine an-chineálta, like tá na daoine haoibhinn anseo chomh maith ach faraor tá sé imithe. So anois tá mé ag críochnú an oíche le tacos ón sráid, féachann siad go haoibhinn, tá ocras an domhain orm agus tá mé ag imeacht go luath amárach ag a seacht ceapaim agus tá mé ag dul go Semuc, Champey. Ach sin deireadh le Flores agus Tikal, sé seo na príomhrud gur léigh mé faoi nuair atá tú ag teacht anseo go Guatamala. So tá an-chuid turasóirí timpeall na háite, tá sé sábháilte, tá sé deas. Bhí sé ag cur báistí go minic anseo ach seo an séasúr, an séasúr fliuch atá againn. So yeah, caithfidh tú teacht anseo agus go dtí an chéad vlog eile, slán libh!